ndewo nụ ụmụ igbo ndị ọma ndị ọma afa mụ ka bụkwa amaka ekwo abụ m nwanne ụnụ nwaanyị so na ndị na-akwado ntọnanị na ọdịnanị na omenanị igbo ndewo nụ taa bụ 19 nọvemba 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee na ọgụ afọ igbo anyị nọ n'ọnwa nke iri n'izu Igbo taa bụ afọ ndewo nụ anyị ekene Chukwu Okike na mmụọ niile ya na okike na-alụ ọlụ mmụọ niile na-eche anị Igbo na-eche anyị ndewo nụ okwu m ji bịa taa bụ ife gbasalụ ife na-eme na be anyị n'ụbọchị taa ọ ife gbasalụ ndị jihad terrorists mkpamkpa fa na-akpa na Naịjirịa ife dịka nyaa o nwelụ ụnọ ụka fa ba na kwara ebe ndị mmadụ nọ na-ekpe ekpere e wee gbaa gbaba egbe wee wee melụsie ndị mmadụ alụ gbusie ndị mmadụ ma ụmụ agadi nwaanyị fụ ka ụmụ agadi nwaanyị si wee na-agba ọsọ ndụ fa awụ alụ ụmụ Igbo asị m ka anyị welụ ohere a welụ kene kene Chineke ka anyị kenee chukwu ndị igbo ka anyị kene chukwu ndị igbo na na o melụ ka ọ bụlụ ụka bụ ife bu ụzọ bata n'anị Igbo ọkwa unu ma na ọ bụ na ọ bụrụ na ụka bata n'anị Igbo bu ụzọ bata na ndị a ka-abatakwa ala Igbo ndị na-akpụ isi anyị anyị kwesịrị ịdị na-enye Chukwu ekene ndị Igbo maka ụka onye ka na-asị unu na o nwerọ mkpa ụka gboolụ anyị mgbe a na-aconquer afrịka religion na-abata afrịka ọ bụrụ na ọ bụrọ ụka ọ bụrụ ndị na-akpọ isi anị mana ka anyị kene kene chukwu na ọ ụka batalụ bu ụzọ bata anị igbo maka na ụka na ọdịnanị anyị yibelụ ọ ụka inere ụka ọkachasị ten commandments old testament ị fụ na o yitebela anyị ọ bụlụ ndị na-akpọ isi anị bu ụzọ bata na be anyị e nwere ike ma kịtazị anyị niile abụrụ ndị na-akpọ isi anị onye nke na-ekwerọ na ya ga-eso maybe ọ bụlụ ogbugbu na ọbala aba na-aghafu anyị makwụ na anị be anyị na-asọ nsọ ịghafu ọbala n'ọdịnanị be anyị ekwetarọ ịghafu ọbala na ọ nsọ anị ka anyị kene kene chukwu ndị igbo na o melụ na o kwetara kene aja anị igbo kene mmụọ niile na-eche anị igbo na somehow i nee anya na afrịka ị fụ na ọ sọọsọ anị igbo ka ndị na-akpọ isi ana na-anọrọ rapụzịkwa nke fa na-eme kịta aba ji enye fa ego e ji egolu fa wee na-etinye fa na religion anwa mana mainly ana Igbo bụ religion dị n'ana Igbo bụ ụka anyị makwa na ọdịnanị abụrọ religion ọ kwa anyị ma ọdịnanị bụ tradition anyị ọ ka anyị si welu dị ọ ife anyị bụ ndị anyị bụ ọ ka anyị si ebi ọ ife e ji malụ anyị bụ tradition anyị nya ụka na ọdịnanị abụrọ ofu ife ị na-eje ụka ka na-emekwalị ọdịnanị ọdịnanị mere i ji bụrụ onye Igbo ọ na ọdịnanị anyị ka anyị ji ghọta ndị anyị bụ ọ bụrọ ofu ife ọ bụrụ na ị nọrọ na ọ bụrụ na ị nọrọ dịka na um, X ya nke a na-akpọbu Twitter jisi ike jee mepee account ka ị na-afụ ife na-eme ka ị fụ news ka unu fụ ife na-eme na Naịjirịa ka unu ma na nsogbu dị na be anyị amarọ m ka ndị be anyị amakwa ụdị nsogbu dị ị ma na aba na-ekwu okwu um, Trump sị na ya ya abịanyela aka ka a kwụsị igbu ndị Christians maka ọ bụrụ na ụnụ na-afụ ife na-eme na middle belt eh, e gbuchapụgo fa anyị na fa bụkwa na agbata obi otu o si ada kịta hmm, otu o si ada kịta hmm, ka anyị na-eje mana eh, nsogbu dị nsogbu dị mana anyị ga-eji oge a eh, ndị Igbo welu na-ekene Chukwu ife anyị kwesịrị ịdị na-eme kịta na anyị ama mgba nkịtị anyị kwesịrị ịdị na-anọdụ dịka na X ife e ji nọdụ na X ọ bụrọ dịka na Facebook maka na X ka ndị ọchịchị a dịka na X ka a na-enwe dịka political discussions ka ị wee nwere ike na-akwado na-epushi the information out ka the international community wee fụ ife na-eme na be anyị onye ọbụla nọ na social media biko ọ bụrụ na ị nwerọ akaụntụ na x ya nke a na-akpọbu Twitter jisike je nweta akaụntụ ka i welu na-ama ife na-eme ka i solu kwado wee na-epushi the agenda bụ na-epushi na-epushi the information out ka a mara na nsogbu dị maka e, otu ife si ada kịta ife ka mma bụ na onye ọbụla afụkwubago na ọ bụrụ mgbe a sị ka e kee be anyị ka onye ọbụla naa je chịbe onwe ya maka ife ekpokọtela anyị na Naịjirịa wee na e, tibe anyị n'ofu ebe wee na-eme ife dịba mma na ọ dabarọ mana kịta ọ bụrọzịkwa sọ ndị Igbo sị sị sị ka ebe anyị ndị na-ekwuzi erikasịkwa sị na ọ kakwa mma kama ndị a ndị jihadist a ga-abịa maka the idea ife fa na-eme bụ na fa chọlụ ị islamize Nigeria niile that is it and fa sịlụ na fa ga islamize mana ọ bụrụ na dịka a partition na Nigeria ka e si partition dịka India Pakistan obodo a partition erika ọ bụ na fa nwere ikewa onye ọbụla eje chịbagodo onwe ya ị chịba onwe gị wee nwee ike inwe your own security mana nke a nwere enwe central security central ihe niile dị central so ikike steeti nwere i protect their borders and they, they're limited ọ nya ka ndị na-achọ uh, a fight anụ ọgụ sị na anyị ga-enwere onwe anyị ji eme ya ka anyị welụ ka fa yala ịbata be anyị welụ be anyị ewee dị ka middle belt ife na-eme ife na-eme na middle belt kịta ya mmadụ anụrọzi ee ụmụ Igbo biko anyị ga-ejisi ike na-efollow ife na-eme na-etinyekwu ya ọnụ na the discussion ọzọ ị kwesịrị ịdị na-eme bụ na biko onye teta ụla nya kene Chukwu ndị Igbo nya kene aja anị be anyị nya kene mmụọ niile na-edu anị Igbo na-eche anị Igbo fa biko dubekwa anyị chebe anị Igbo fa ekwekwana ka Islam bata be anyị bịa conquer anyị ọ ife anyị kwesịrị ịdị na-eme kịta ya ụmụnne m biko ọ dị mkpa na anyị na-agọ ọfọ na anyị na-ekpe ekpere na biko na-ayọnụ chineke na-ayọ mmụọ niile na-eche anị igbo na-agọnụ ya na ọfọ na-ekpenụ ya na ekpere fa biko otu ọnwa fa fa si welu jụ na islam ama mbata be anyị fa jidekwa ka va ji fa chebekwa anị igbo fa dubekwa anị igbo fa ekwekwana ka ndị a bata nwee be anyị ọkwa nakọta ndị fulani herdsmen na-abịa fa ncha niile bụ the same agenda islamize anyị ime ka anyị kpọba isi anị ife ahụ adịrọ ka anyị o yiterọ anyị cha nna ka na-esi na o nwere mkpa ụka gboolu anyị na ụka dị mma ụka dị mma ụka amaka kpụzi ụmụnne m ụmụ Igbo ọ nya bụ okwu m sị na m ga-eweta n'ụbọchị taa ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma ka ndị niile ka anyị ra bụ ndị na-akwado ntọnanị ọdịnanị na omenanị Igbo ka anyị nchara na-etinye aka n'ezigbo ife na-eme ife na-eme ezigbo ife a sị na ọ ya-adịlị anyị mma ọ ya-adịlị anyị mma mgbe niile ya-adịlị anyị mma na eke na orie na afọ na nkwọ na aja anị igbo aja anị be nna anyị na mmụọ niile dị na be nna anyị ga na-edu na-eche anyị ga na-edu na-eche ezinụlọ anyị ga na-edu na-echekwazi anị igbo niile na ekpere anyị na-ekpeta ọfọ anyị na-agọta bụ na na anyị sị na islam ama mbata conquer anị igbo na ọ ma mme na chi anyị ama nkwe ka o mee na chukwu igbo ama nkwe na mmụọ niile na-eche anị igbo na-edu ama nkwe ka islam bata anị igbo bịa conquer anyị otu fa si conquer middle belt anyị sị na ọ ma mme na anyị jụrụ na ọ ma mme ọ ife anyị kwesịrị ịdị na-agọ n'ọfọ n'izu a ndewonụ ụmụnne m ndewonụ ọ ga-adị na mgbe ọzọ ngwa ka o mesịa